Masiku amenewa anali owawa ku banja lathu. Zakudya zimasowa. Ikakhala sutidya tsopano ndinalibe nayo ntchito. Ndimayesa chonyada chili m'mimba. Nthawiyi n'kuti zinthu zikuwayendera bwino abale a atate. Chuma chomwe ankatumiza atate chidapitirira kuchuluka, ndipo abalewo adawalembera atate malire. Chiuzidwireni kuti chuma sichinali chawo kwa Gomani sadapiteko. Ndikudziwa, amaopa kuti akapitako sabwerera. Chowawa china chinali chakuti abalewo anayamba kuwanena atate kuti anali munthu wamisala. Nawo anthu apadera anatengerapo mwayi, anayamba kuwatchula mayina atate. Amatero pa chifukwa choti ati atate ali pa ntchito sankathandiza anthu onse m'mudzi mwathu koma abale awo okha basi. Nanga atate akadatha bwanji kuthandiza aliyense? Nthawiyi n'kuti nawo anzawo a atate atasiya kubwera pakhomo pathu. Izi sizidali zodabwitsa popeza tidalibe sopo nazo nsabwe zinati aa tapeza anzathu. Sitikanatha kuzikana chibwenzi pomwe tinkagona nazo m'bulangete n'kuyenda nazo. Kunatsala n'kupeza sopo kuti anthuwa asinthane nazo malo. Kunena mosanjenjemera, inafika nthawi yoti banja lathu lidasoweratu zinthu zoti zitithandize pa moyo wathu. Tsopano anthu ambiri amasangalala potiona tili choncho. Tsiku lina ndinapita kumapanja kuti ndikasambe. Kumeneko ndinapezako anyamata awiri akusamba. Anali okulirapo pang'ono kuposa ine. Anthuwa atandiona ndikusamba opanda sopo anayamba kuyang'anizana n'kumatsinzinirana diso. kachimwemwe kakuonekera kumaso kwawo kwinaku akuyang'ana sopo wawo kaya amaganiza kuti ndiwapempha ndinasamba mwansangansanga nkubwerera ku nyumba koma ndisanapite patali ndinabwererako kumadzi kuja ndidayiwala legeni wanga ndisanatulukire ndinamva anthu awiri aja akukambirana woyamba anali mthumbwalo wina anali magayisa ndinayamba kumva mawu a mthumbwalo anati Mwaona, asasa mawu ndi kupempha, wachepetsa. Posachedwapa malirime awo akhala ndi kam'ngoli chifukwa chopempha. Uwona, kangoliko akangopsya, azilephera kumeza mate. Ndipo azilephera kuyankhula ngati Mofati. Ngakhale adavomerezana mokuwa, uko akuyang'ana ku njira, amawopa kuti mwina ndingabwerere nkuwamva. Ndinabisala m'senjere. Ndimafuna kumva zonse. Anapitiriza kuyankhula anali Magayisa anati Mthumbwa zachisoni akuganiza kuti angaphe njiwa ndi legeni? Ndimayesa kuti ikangonunkhiza umphawi wa muna m'maso mbalame ithawa legeni asanaigwire hehe! Masamba ayamba kuwabwerera kukhosi ngati zigoli zosayembekezera pa mpikisano wofunika. Mwana! taiponye legeniyo kutchire isatinyase audziwa umphawi chaka chino adaponyadi legeni ija koma sadadziwe kuti idagwera m'manja mwanga chomwe ndikudziwa ndi choti chinali chisimo chonyodogolera nacho anthu chachikulu ndi choti ndinadziwa kuti tidakayima nawo pa mpikisano wosankha wamkulu pa osauka onse banja lathu likadakhala pamwamba penipeni ndimafuna kufika pafupi nawo anthuwa kuti ndiwatutumutse koma ndinayima kaye mthumbwalo adati ndiye darlington azingopemphera kuti maliro azioneka kawirikawiri kuti azilawa za nkhwiru ndidapsa mtima ndidaona kuti popangira kalati padali pamenepa naye magaisa adati hey chamuna olira onse koma misonkhano ya anthu olira ikuchitika kawirikawiri darlington sakuyiona akanapitako akanadziwa tchutchutchu wa padziko usatchule dzinalo Mwini wake wa dzinalo ndi dzina limene amandinyasa ngati chipanda chodzadza ndi matsukwa owolerana. Darlington tsiku lina ndidzammenya. Ndidzamunyenya kamwa lija. Kuti azikadya kuchipatala. Anyamatawo anafa ndi phwete la chikhakhali. Patapita masabata angapo, zonse zinachitika ku mapanje kuja zinabwera m'mutumo. Ngakhale ovulaza ndinali ine, ndidazipsera mtima. Ndidali nditazindikira kulakwa kwanga. ndidazindikira kuti vuto silinali anthuwa koma umphawi wathu ndipo ndinamvetsa chifukwa chake anthu amasangalala ndi umphawi wa anzawo apatu nkuti atate akulephera kumvetsa ndi kudziwa chifukwa chake abale awo anadana nawo zili chomwechi tsiku lina atatewa anaganiza zokakongola ndalama kwa amalume zinali zogulira fountain pen ya zabowa zina zinali zoti ndikwerere basi popita makamaka pobwerera ku sukulu atate paja mwati simudya mbewa ndinawafunsa waiwala kuti fungo lokha likandigunda ndi masanza nawo adafunsa ganizoli mulisanzenso ndinatero anandiyang'ana mosamvetsa kaukali kadalipo bambo mwanayu musamuchepetse akunena zimenezi chifukwa mavuto amukhwimitsa akudziwa nanga nzeru zingapose apa adalowerera mayi uku akuwayang'ana atate akudziwa chani adafunsa atate akaphunzirira ndalama za atsibweni tonsefe tapsa adatero mayi anthu inu mukundisokoneza adatero mosamvetsa akamaliza sukulu nadzakhala pabwino atsibweni ake sadzakunenani adafunsa mayi idzakhala nyimbo ndinatero mokhala ngati ndimalowerera mukumva nokha ndiye zinthu sizidzavuta adafunsa mayi mwamwano sadzafunsa kuti kupanda ine bwenzi muli ndani ah, koma zimenezo ndizoona mkulu amene uja sangayalutse kamwa lake ndimamudziwa bwino ngati dzanja langali adatero atate pitani ngati mufuna ngati mwamangidwa miyendo koma mudziwa kuti akakufunsani zomwe mwachita adafunsa mayi kuti chani adafunsa atate mwaputawo ndi malawulo kodi chikhalidwe chotsamira m'bale wako masiku ano chilipo adafunsa mayi. Chilipo, anatero atate. Chilipo, abale anu sanakulangizeni m'maso muli gwa? Ngati mutu umadyedwa wanuwo utafuneni kuti titulukemo m'mavutowa, adatero mayi. Kunena zoona, pa nthawi ya umphawi wathu atate amaoneka ngati kuti adali wokonzeka kugulitsa mtembo kuti tipeze bwino. Ndikakhala ine sindidasowe mapemphero a m'dalitso. Nanga ndikadapemphera khumikhumi pa nkhani yoti sindidalakwe? nkadalakwa kapena nkadapempha mwayi wopita kwa wansembe kukalapa ndikuti mutu wa atate udapitirira kuzunguzika uku kunali kusamvetsa koma tsiku lina anamvetsa iwo ndine timachokera kwa mkonga timati tikakongole ndalama kwa nzawo wa atate pakati pa mudzi umenewu ndi wathu panali gomani pobwerera kumudzi tinadutsa mwa gomani koma pofika mwa gomanimu idali nthawi ya madzulo kamdima nako kakungoyamba kumene pofika pa nyumba za abale awo atate tinamva azakhali akunena ndi akazi a khovave Mayi ameneyo anali atangobwera kumene kuchokera komwe ankakhala. Popeza azakhali anali kumpanda kwawo, kuonjezera ndi mdima uja, sanadziwe kuti ine ndi Atate timadutsa m'njira. Sanadziwenso kuti timamva zomwe ankakambirana ndi mlendo wawoyu. Tinayamba kumva mawu a mlendoyu, anati, Taomba m'manja, nkhuku mwandiphikirayi ndikudziwa mwaikazinga ndi mafuta apamwamba. nanu mayi khovave chothokozera sindikuchiona ife sitimatha kumanga manja timatulutsa zakudya kuti anthu adye ndipo zoyesa chakudya ngati mankhwala sitidziwa tili ndi mphika waukulu timati tikaphikamo nsima kapena mpunga anthu onse pamudzi pano amakhuta masiku ano mukupeza bwino anzathu zoona zikakhala ndalama timasowa nazo chochita koma vuto ndi limene mwamvali anaphiri pepani ndinamva ndili ku zomba ndinangoti hii chemwali awalanda mwana wokulakula anafa bwino ngati kwa ndani anaphiri ukakumbuka ululu wobereka kugwidwa ndi maganizo ndi mwana wake mayi khovave izi ndizokuthawitsira mtchire ndikudziwa zimenezi sizinachite kugwa kuchokera kumwamba ndizopondetsedwa za mu anthu mukaziyendera mupeza amene wakuthirani nkhondo mayi khovave basi yakupitani nkhani imeneyo ndikumudziwa cha ndani mfiti wake osagonayo ndikakuuzani simumvetsa ndipo mudabwa ndi achimwene anali ku lilongwewa nthawi yomweyo atati adayamba kupumira mmwamba ngati panjira apa adakumanapo ndi anthu achiwembu hii ndani mayi khovave simunadzume mutopa masiku ano samapondapo pano amaopa ntchito ya manja yawo ndipo masiku ano ngati kuonana kulipo ndi kwa m'basi basi ndikulumbira amayi opita ndikadzaponda pa khomo pawo adzandidule mwendo mayi amayi koma zoopsa mayi khovave kundithera mwana ameneyo andipunza koopsa msuwani wangayo asanamwalire adali atalemba nawo mayeso pomwe wailesi inkalengeza mayina a anthu osankhidwa kupita ku sukulu yapamwamba iye anali mgulu la dorothy mwa ana anga onse mwini ulendo anali watisiyayi koma hii kundiphera mnyamata wanga kundisiya wopanda chilichonse anaphi mwati chani kufuna mpando waukulu pa ntchito kuti azichoka ntchito ndi chifukwa cha mapemphapempha omwewa nthawi ndi nthawi amangoti jojojo kupita kwa asing'anga uyu ndi uyo kuti akhwimire ntchito kuchotsa moyo wosalakwa chifukwa cha ntchito yomweyi Hmm. mayi ake Vave asing'anga anamuuza kuti chizimba chake ndine ndi ana anga ee eh, eh, mpaka pamene ee eh, amafuna kuti akatipha tonse asakanize mankhwala ndi mitembo yathu hmm. akatero awaze ena mwa mankhwalawa mu ofesi mwake ndi kutenganso tsitsi zikhadabo ndi matumbo athu ndi kupangira zithumwa Ii, anthufe tisamangoonana eti anauzidwa kuti chithumwachi akachiike pansi pa mpando wawo umene anali kukhalira ku ntchito anaphi zoopsa ndi m'mimba momwe mayi ake Vave mwafikapo akanakumvani akanasiya ufiti akanati asalakwise kachitidwe kake bwenzi ine ndi ana anga onse tikubwira dothi kumanda lero kusafuna mbumba nanu galu ndi galu mukudziwanso munthu osamva mapeto ake ndi kusauka basi sanaone anaphiri tanenani watani Mhm, anangoti mwana wanga uja lodzeni nthawi yomweyo azungu anamuchotsa ntchito anachita kumuthamangitsa ngati galu mmene mwana wanga amamwalira ndiye kuti iye ali mu njira kubwera kuno kumudzi zitamubwerera pamenepo mayi ake Vave chosadziwa anakhalira msampha wa nyani achimwene anangofikira kugwira maliro sanadziwe kuti mwana ameneyi ndinampitira ku anthu munagwira ntchito nanga anadziwa kuti sing'anga anandiuza kuti iye akangogwira maliro ndiye kuti wina aona zinalikoliko zosakonzekera ngati ngozi mayi ake Vave alongo angawa ayamba kuvala masanza sing'anga anandiuza kuti akayamba zimenezi ndikamupezenso kuti ulendo uno avule kabodola pagulu pa anthu ulendo uno ayenda maliseche muona chaka chake ndi chino hede ulo ndiye bwino nkhuku zimujomphe maliseche apezeka pokutumizani ndalama inu munkangoti ndi ufulu osadziwa kuti akufuna kuti mukanenepa nazo akudyeni bwino zachisoni komabe ndimumenya mkambi wosowa Ngati sing'anga wangayo sindikampeza, ndalama za mfitiyi zikandifikisa kosafika. Ine Naphiri sindingapondeko? mm, nanu simudziwa kuti kutali ndi kumwamba kokha basi? Nthawi yomweyo ndinatsokomola. Nthawi yomweyo atate anandigwira phewa, kenaka analifinya. Amafuna kuti ndisiye kutsokomola kuja. Amafuna kuti amve zambiri. Koma atate sanadziwe kuti ndimafuna kuti anthuwa asiye kuyankhula. Ndimaopa kuti mwina nkhani ya Dorothy ndi Alice itchulidwapo. Kulekeranji apo pokhala pa mtondo? Mungamvetse, nthawiyi nkuti pa njira apa ndili ndi mantha akulu. Hedeulo! Tikakhala ife tikudyabe, ife eni ake a makobidi. Opanda ndalama amwalire. Adakuwa Zakhali mwamwano ngati anadziwa kuti atate anali pafupi. Atate anapitiriza kupumira mkati ngati munthu wothamangitsidwa. Ukadakhala usana nkadatha kuona tsinya lawo kale. Nthawi yomweyo ndinawagwira mkono ngati anali namfedwa. Ndimafuna kuti tipitirire ulendo wathu. Mai Khuvave. Ine Naphiri ndikukuuzani kuti ntchito ya mwana wake amene ali pa sukulu ku Zomba uja idzakhala yokumba manda. Apo phuluzi idzakhala yokolopa mzimbuzi za konsolo. Adatero azakhali. Uku mai Khuvave akufunsa za zimenezi atate anandigwira mkono. Mwaona? Nanenso pano ndinali namalira. Apatu nkuti thupi langa litalowedwa mphepo. Ndimaopa kuti maliro ena andibweretsera malungo. Nthawi iyi nkuti atate akufuna kumva yankho la funso la mayi Khuvave. Mayiwo adati, Hii, a Naphiri, mpaka pamenepo? Chifukwa? Ndingasowe chochita ndi mwana ameneyi? Ndikunenetsa ndaima pa mpheto ya ulemu wa mayi anga. Mwana amene akangomaliza sukulu yake mundifunse.